anyị ebido n'aka nri gị afa m bụ nwaada chioma n'aka afa m bụ nwaada chinemerem okay chetakwanụ mgbe anyị kwuru ihe aha pụtagasịrị unu ma ihe bụ chioma aha ihe chioma pụtara unu ma ihe bụ afa chinemerem ihe o me gịnị ọ pụtara mana tata ha bụ etu afa ha si wee ha bụ gịnị ndị igbo kịta ka anyị ama na gịnị ka ha bụ ndị Igbo n'eziokwu tata ha ya akpọpụta ụfọdụ mkpụrụ okwu na bekee ha ya agwa m ihe ọ pụtara gịnị n'asụsụ Igbo tata ka anyị ga-ama ndị bụ ezigbo onye nwaada gịnị Igbo okay hmm, unu adịkwa njikere anyị dị njikere anyị kwadoro akwado anyị nwere mkpụrụ okwu iri abụọ ya bụ na ofu onye n'ime ha ga-aza iri ofu onye mee gịnị aza iri nke mbụ key gịnị ka a na-akpọ ya nwaada chioma gị ka a na-akpọ key key ee gị ka a na-akpọ ya n'asụsụ igbo key unu ma key e ji akpọpe ụzọ gịnị ka a na-akpọ key n'asụsụ igbo mkpọchi ụzọ ọ sị na ọ mkpọchi ụzọ ka a na-akpọ ya mana ihe a na-akpọ key n'asụsụ igbo bụ gịnị igodo igodo key bụ igodo ya pụtara na gịnị ọ dago ya so anyị ga-aba na ajụjụ nke abụọ nwaada Chineme gị ka a na-akpọ red red gị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo red gịnị ka a na-akpọ ya hei o gosiri na ụmụ azị na-amụrụzi oge niile oyibo oyibo gịnị ka a na-akpọ red ọ na-acha ọbara ọbara ọbara ọbara mhm. red mm. o nwetara ya o nwetara gịnị ka a na-akpọ red mmee mmee mm, o nwetara ya mmee mmee anyị ee gịnị ka a na-akpọ matches matches a na-eji e ji ya amụnye ọkụ matches gịnị ka a ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo matches o chetago mkpọ n'ana mkpọ n'ana a kpọọ matches mkpọ n'ana gịnị ka a na-akpọzi gịnị ka a na-akpọzi ee gịnị ka a na-akpọzi ee egbe a na-etinye n'ala kpọzi mkpọ na o nwetara ya mba ee gịnị ka ọ pụtara gịnị ka ọ pụtara mkpọ ọkụ

ihe a na-akpọ bottle na asụsụ Igbo bụ gịnị kalama kalama ka a na-akpọ bottle na asụsụ Igbo ok ka anyị gaa n'ọzọ gịnị ka a na-akpọ pillow n'asụsụ Igbo ọya ọmụ ahụ question gịnị ka a na-akpọ pillow gaa butere m pillow gaa butere m pillow gịnị ka a na-akpọ ya igwe eji edowe isi pillow ọ igwe ọ igwe ka a na-akpọ ya akwa eji edowe isi akwa Mm, nwetasibụrụ ya o nwere ihe ya agwa anyị ndobe isi ihe a na-akpọ pillow na gị na asụsụ Igbo bụ ndewe isi ndobe isi enwetara m. ụfọdụ na-akpọkwu ya nhiwe isi nhiwe isi ụfọdụ na-akpọkwu ya nhiwe isi ok ka anyị baa na ajụjụ ka enwe gịnị ka a na-akpọ story story ejije story a na-akpọ story akụkọ akụkọ o nwetara ya o nweta ya story bụ gịnị akụkọ nke a na-akpọ pride pride

lightning etu a o o yi ya bịa see mmụmụ ọnwa fụrụ obele ọ bụrụ ọmụmụ ọnwa ife mm-mm, light bụ ife mmụmụ ọkụ mba ok ihe a na- ihe a na-akpọ lightning bụ gịnị amụma amụma ncheta na mmiri na-achọ izo ị fụ ka ọ na-eme amụma ya na-akpọ lightning ok ka anyị gaa na- gị nwa bịa. gịnị ka a na-akpọ motorcycle motorcycle ịnyịnya igwe gịnị ka a na-akpọ motorcycle gịnị ka a na-akpọ ya

o nwetara ya ịnyịnya ibu gịnị ka a na-akpọ 25 25 n'asụsụ Igbo iri abụọ na ise iri abụọ na ise o nwetara ya mm. iri abụọ na ise 25 o nwetara ya na-akpọ o nwere eh, anụmanụ a na-akpọ duck duck na bekee gịnị ka a na-akpọ duck ọ kwa mụ nwa nwunye ka onye onwe ka e nwee enu Ndị ọmụ Chineke. gị nwa gịnị ka a na-akpọ duck amalụ m gịnị ka a na-akpọ duck ọbọgwụ ọbọgwụrụ o nwetara ya ọbọgwụrụ gịnị ka a na-akpọ ọ kwa gị nwa nwe bicycle gịnị ka a na-akpọ bicycle bicycle nnyịnya- ịnyịnya igwe nwayọọ chee ya eche chee ya eche ị na-enweta ya obele bicycle ịnyịnya ịnyịnya igwe ịnyịnya igwe o nwetara ya akpọ airport ụlọ ụgbọelu ụlọ ụgbọelu o nwetara ya hmm. ihe a na-akpọ ọdụ ọdụ ụgbọelu ọdụ ụgbọelu ya mere o nweta gịnị ka a na-akpọ ka e nwee eagle gịnị ka a na-akpọ eagle eagle o nwere nnụnụ a na-akpọ eagle gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo Amara m. eagle eagle. eagle bụ Ị gara- nnụnụ nnụnụ ọgba elu nnụnụ ọgba elu eagle ihe a na-akpọ eagle n'asụsụ Igbo bụ gịnị ugo ugo ugo ebe anụnwa ka ajụjụ ọnụ anyị ga-abịa n'isi njedebe ha gbanịrị nke ọma maka na ọ dịrọkwa mfe mana tupu mgbe anyị bidoro agwara ha na m ma-enye ha onyinye pụrụ iche ma ha zata ya nke ọma mana ha gbanịrị ọ nya mere na m ma-enye fa ihe m kwere ha na nkwa okay nke anụnwa bụ nke gị daalụ onye nkụzi daalụ nwanne m thank you okay biko ọ dị mkpa ka i mee gịnị ka ị ị na-akwalite asụsụ Igbo sụba Igbo mara ihe ụfọdụ mkpụrụ okwu pụtara na gị n'asụsụ Igbo ka emesịa nụ gwakene fa ndị be anyị ka ọ dị nụ ndị be anyị ka ọ dị